Ndidakanizidwa kukaona mtembo wa mayi. Tsiku limeneli ndidapita kukalasi monga mwa nthawi zonse, komabe ndidazidabwa ndekha. Ndimati ndikachita kanthu ndimakhala ngati sindidali ine, ngati ndidali mu unyolo. M'kalasimu timaphunzitsidwa za mmene tingachitire tikapeza kuti tili ndi mwana wa sukulu wovuta kwambiri. Aphunzitsi amati ndi bwino kumumenya kapena kumutulutsa panja kuti asasokoneze anzake. kaya amangotiyesa chabe simukuganiza kuti ukatero ukuza vuto lija ndidawafunsa aphunzitsi kwa nthawi yoyamba ndidadabwa kuti aphunzitsi sadandiyankhe amangondiyang'ana mondiopseza ngati amafuna kundimenya khala chete adandikalipira aphunzitsi kalasi yonse idadzuma zidandidabwitsa koopsa chifukwa nthawi zonse aphunzitsiwa ndi ena onse amanyadira ndikawafunsa mafunso oti aphunzitsi amazunguzika nawo mutu nthawi zambiri amati Ndikuyankha mawa. Popita kukalasi tsiku lotsatira lake ine ndi kalasi yonse timakhala ndi chidwi chofuna kumva mayankho, ndipo zomwe zinali mumdima zimaoneka poyera. Pa chifukwa chimenechi aphunzitsi ambiri amanditcha mphunzitsi Munamaso. Chifukwa chani? ndidawafunsa aphunzitsi. Ndimafuna andiuze chifukwa chondikalipira. Aphunzitsi adatsekula kamwa kuti andiyankhe. Adandionetsa nkhope yaukali. Koma panthawi yomwe adatsegula kamwa kuti andiyankhe tidamva pakhomo gogogo. uyu adali munthu odzandiuza kuti malume amandifuna nditatuluka malume sadanene kanthu adangotsegula chitseko cha galimoto yawo nkundiuza ndi mkono wawo kuti ndilowe ndidakana sindikanaziunjika mgalimoto popanda chifukwa popanda iwe anthu aponda khala la moto adatero malume ndidakwera kumudzi kwathu munthu wamkulu akati tibe khonde umayenera kumutsata ngakhale akhale ndani titafika kumudzi ndidapeza amayi amwalira tidafika nthawi ya madzulo malume adandiuza kuti maliro adali oyika tsiku lomwelo apatu nkuti mayiwa atangomwalira tsiku lomweli mbandakucha musandipatse phuma ndidawauza malume ndimafuna kuti maliro ayikidwe tsiku lotsatira lake ndimafuna kuti ndipeze chomwe chidapha mayi wazungulira mutu eti ndani anakuuza kuti munthu womenyedwa ndi hamala ndi afiti usiku maliro ake amagonekedwa adakalipa malume wakuuzani ndani kuti mayi apita ndi ufiti muli ndi umboni ndidawafunsa mbuyo monsemu iwe ndi ine sitidasemphanepo mawu lero litero pamene mayi ako apatsana moni ndi mulungu adandifunsa muyankhe kaye funso langa ngati siliyankhidwa wina adziwa kuti ndimuyalutsa ngati njala ndidatero uku ndikulowa mnyumba ya maliro ndimati ndikavundukule maliro kuti ndione nkhope ya mayiyo kusavinidwa eti adafunsa malume mokalipa pomwe adaona kuti ndidayamba kuvundukula nsalu uku akundiletsa ndi mkono wawo mwezi wanthunthu ndili kumadzi kubwira mberemende kudya uchi kujudwana ndi mkango kuthimbwidzidwa pa dziwe nyengo yozizira kusintha dzina kuyembekezera bala kuti lipole nyimbo zili mkati kenaka kuotcha simba kuchoka apo ulendo wopita kumudzi mosayang'ana mbuyo ngati loti ndi ana ake zingakhale zocheza ndikuti munthune ndimalakwiridwa ndidavinidwa Mwambo wonse ndidamva uli m'mutumu, mutandiuza kuti ndikuuzeni choseka kapena chosapereka odi ndikuuzani. Ndiye ndingaiwale chovundukula maliro? Apatu nkuti malumewo atakonza zonse kale, kuyambira bokosi, zakudya ndi zakumwa. Za ufitizo sindidagwirizane nazo. Poti imfa idandidabwitsa ndimangofuna chondithandiza. Ndisadapite kupolisi ndidayenera kukhala ndi umboni wokwanira. Mtima wako wafa eti? Sungakumbukire zabwino zimene ndinakuchitira? adandifunsa malume zimenezo ndiye zapha mayi ndidawafunsa koma iwe mwana wapchi wosakhwima pa mchombo ungadziwe bwanji za ufiti adakalipira malume ndiye mukuganiza kuti mmene nkhope yanu yasanduka kukhala ngati chosanduka ndithawira kutchire ndidawafunsa uku akundiloza ndi chala funa kuti timenyane apa padali kokera kwawo mpeni wamacheka iwe tsopano uvale ukulu wangawo ndakutopera ndikaponda pano phazi langa ulidule adakalipa amalume uku akuchoka pa maliropa apatu nkuti anthu okhudza maliro ali bibibi kuchuluka ngati mchenga mafumu mkati mwini mbumba sagonjera mwana mwana osadziwa kanthu nanga popeza mwambo wa maliro uli m'manja mwanu ndiye mumusiyira ndani adakuwa mmodzi mwa anthuwa uku akuwabweza amalume nawo anthu osiyanasiyana amvekere nayenso mnyamatayu watani watengera kuphunzira kwakeko aphunzitsi amutuma kuti adzawatose amalume ake m'maso kutengera kukhwima nanga munthu wosakhwima amasankhidwa kuti akaphunzire ku sukulu yapamwamba amake waapha yekha kuti akhwimire mpira ayi nanunso anakhwima kale munaona akamasewera mpira amakhala akutamba adani onse maso bi mpira osawona galu anthu akamati amayipitsa ulendo ndi mwini wake samanama nanga si izi akufuna aononge maliro a mayi ake tikafumapo pano maliro asambisa yekha amake anyamula yekha amake ayika m'manda yekha anthu adandinena zambiri mawu osefukira ngati mtsinje umene ukupitidwa ndi napolo zoziziritsa kukhosi tiyi mpunga nsima zidali mbwerekere kupezeka ponseponse ngati padali pa maliro pa mfumu nthawiyi nkuti anthu akusangala ndi zimenezi awa sadali maliro koma phwando apo pophedwa ng'ombe anthu asabwere ndi tsabola mthumba Nayo nthawi idali itatha, apatu n'kuti manda atakumbidwa kale. Vuto ndi loti kumudziku kuli lamulo lakuti manda akakumbidwa, zivute zitani, maliro ayenera kuikidwa tsiku lomwelo. Ichi ndi chomwe chidawapatsa anthuwa mphamvu yondimenyera machete. Aliyense adali kumbuyo kwa malume, ine ndidali ndekhandekha tsopano. Anthuwa amati osaika maliro tsiku limeneli ndiye kuti munthu wina pa mtundu wathu amwaliranso, chifukwa manda adakumbidwa aja tsopano amakhala ndi njala yofuna nayo mitembo iwiri. Zonsezi sindidazigwiritse ntchito. Ndidalimba mtima kuti ndichitepo kanthu, koma atate ataona kuti ndayambanso kukangana ndi malume aja adanditengera pambali. Ngakhale atatewa ndidawauza kuti imfa ifufuzidwe mutu wake, adandiletsa. Ndikugwirizana ndi amalume wako. Amako achita kulodzedwa, adatero atate. Zinandidabwitsa. Mbuyomu atate ndi malume adamenyana koopsa. Pa ndewuyi atate adachotsedwapo dzino. Anthuwa adamenyana pa chifukwa choti malume adafunsa atate ngongole pa maliro pa mudzi wina woyandikana nafe wotchedwa Sawali. eni maliro atamva izi adayika malume pa mulandu waukulu pa maliro a mayiwa ndidadabwa kuona kuti anthu awiriwa adagwirizana chimodzi ngakhale mkangano wawo udali usadathe anthu ena anandiwuza kuti izi zisandizunguze mutu amati ngongole yomwe atate ndi malume ankakanganirana pa maliro kwa sawali ija sidali ya ndalama bwanji simunandiwuze ku sukulu konkuja kuti mayi amwalira kuti apita ndi ufiti ndidawafunsa malume ndidayambanso zanga zija nthawiyi nkuti malumewa akupita kukalamula anthu kuti anyamule bokosi la mayi kuti lipite ku manda kwa gomani malumewo asadapite patali adayima kaye adandiyang'ana mwamwano amako ukanawadzutsa